anthu ambiri pa dziko lapansi amakhulupirira kuti ufiti ulipo mphekesera imatiuza kuti afiti amakonda kuyenda ndi usiku akamauluka Amakwera matsache, mithiko, nthawi zina malichero, amene amagwiritsa ntchito ngati ndege. Anthu amenewa ndi oopsa kwambiri. Amasanduka mbalame komanso nyama zosiyanasiyana. Amapita ku manda, ku nkhalango kapena pa mphambano ndi kumapanga mamiting'i mobisa. Inuyo mukhoza kudutsa pa mphambano afiti akupanga miting'i yawo, simungawaone. koma iwowo akhoza kuonani mphekesera imatiuza kuti anthu amenewa amakhala ndi nyanga komanso supa zoopsa kwambiri akhoza kulowa nyumba mwanu kukuseweretsani kugona ndi akazi anu kukuchitani chipongwe kenaka ndikutuluka inuyo osadziwa afiti akhoza kusanduka zinthu zosiyanasiyana ngati galu fisi njoka nkhwezule komanso kadzidzi ali ndi mphamvu zotemberera kubweretsa matsoka matenda komanso amapha anthu osalakwa m'matsenga mwachitsanzo akapita kumanda ndi usiku ndi kumapanga mamiting'i amazungulira moto kugonana ndi anthu akufa nthawi zina amamwa magazi komanso kudya nyama ya munthu pa zonse zimene ndafotokoza apa ndi mphekesera zimene timamva komabe anthu ambiri amakhala ndi mafunso kodi ufiti unayamba bwanji amene anayambitsa anali ndani tikafufuza mu mbiri palibe umboni okwanira kuti zimenezi zinayamba bwanji koma chodziwika bwino anthu anadziwa kuti kunja kuno kuli ufiti mchaka cha 1931 bc mwina kuti zimveke bwino tikhoza kunena kuti mu history palibe umboni okwanira kunena kuti ufiti unayamba bwanji komabe anthu anadziwa kuti pa dziko lapansi pali ufiti mchaka cha 931 bc mfumu saulo inkasakasaka chithandizo kuchokera kwa mzimayi wombeza maula nkhani imeneyi imapezeka m'baibulo pa 1 samueli 28 mukhoza kupanga tcheki mabaibulo anu kuti mumvetsetse monga tonse tikudziwa kunena kuti saulo inali mfumu ya ayuda ndipo anali pa nkhondo ndi afilisti nkhondo imeneyi itavuta kwambiri iyeyo anapita kukafunsa nzeru kwa mulungu komabe sanayankhidwe atasowa mtengo ogwira anapita kwa mkazi wowombeza maula kukafunsa nzeru saulo anamupempha mkazi ameneyu kuti akayankhule ndi munthu wakufa wotchedwa samueli Atapanga matsenga ake, zimenezi zinathekadi, ndipo Samueli anatulukira. Anamuwuza mfumu Saulo kunena kuti Mulungu adzalanda ufumu wake ndi kuwupereka m'manja mwa Afilisti. Komanso anamutsimikizira kuti ana ake pamodzi ndi iyeyu adzamwalira m'masiku ochepa. baibulo limatiuza kuti mu tsiku lotsatira ana a saulo anaphedwa ku nkhondo komanso mfumu saulo anadzipha yekha mwachidule first record yodziwika bwino pa nkhani za ufiti inali imeneyi saulo ataona kuti mulungu sakumuyankha zimene iye amafunsa mulungu mwachidule anakwiya naye chifukwa saulo amachita zinthu zambiri zolakwika ndiye atapita kukafunsa nzeru kwa mulungu mulungu sanayankhe iye anaganiza zopita kwa mzimayi wowombeza maula atapita kumeneko zinathekadi chifukwa amampempha mzimayi ameneyu kunena kuti ndikufuna kukalankhula ndi munthu wakufa wotchedwa samueli anayankhula naye ndikubwera samueli anapereka ulosi wake ndiye apapa sikuti ndikulalikira koma ndikupereka first record yoyambirira yokhudza ufiti ndi imeneyi mzimayi ameneyu anaonetsa kuti matsenga amagwira ntchito kupatula nkhani imeneyi ya saulo palinso mavesi ena m'baibulo amene amadzudzula khalidwe la ufiti pa eksodo 22 verse 18 amanena kuti wanyanga usamulole kuti akhale ndi moyo zimene zikusonyeza kuti ufiti unalipodi kukanakhala kuti ufiti kunalibe sibwezi pa eksodo 22 verse 18 atanena kuti wanyanga usamulole kuti akhale ndi moyo vesi imeneli ndi tanthauzo lokwanira kunena kuti ufiti unalipo kuyambira 1400 ad nkhani za ufiti zinatchuka kwambiri ku europe germany mwachitsanzo anthu amagwirana ufiti ndipo azungu ena amachita confess kumavomereza kuti zoonadi ife timatamba ngakhale ku malawi kuno timaona ndithu azimayi komanso ana akubwera poyera ndikumaulula kuti ine ndinapha uje ineyo auje anandiphunzitsa ufiti zimenezi zimachitikanso ku europe makamaka mdziko la germany mzaka za 1400 ad anthu amabwera poyera ndithu azungu ndikumaulula kuti ineyo ndimatamba zotsatira zake amati akaulula choncho anthu olusa nkawapha kuwanyonga kapena kuwaotcha pa moto history imatiuza kuti azungu oposa 80,000 anaphedwa ku europe powaganizira kuti anali afiti ngakhale ku africa kuno mitundu yambiri imakhulupirira nkhani za ufiti alomwe achewa atumbuka asena ayawo atonga angoni ndi ena onsewo amakhulupirira kuti kunja kuno kuli ufiti pali mphekesera ina imene imamveka m'midzimu yonena kuti mwana akabadwa amapatsidwa ufiti umene umayikidwa m'mimba akuti m'mimba pansi pa mchombo amayikapo ufiti akamakula ufiti somakula ndiye ukakhwima mwana ameneyu akhoza kugwiritsa ntchito ufiti umenewu kuphera munthu kutemberera kapena kupereka matsoka osiyanasiyana timaona m'midzimu komanso m'matawuni anthu ena akamasowa ntchito banja kapena umphawi ufiti umatchulidwapo wina wake kungomwalira mwadzidzidzi mutu kupweteka

ku kenya anthu amaotchedwa pamoto akagwidwa ndi ufiti sindikudziwa kuti amawagwira motani chifukwa zinthu zimenezi always zilibe umboni wokwanira zimakhala ngati mphekesera amene amazidziwa ndi okhaokhawo amene amazitsata ndiyebe anthu aku kenya amati akagwira munthu ndi ufiti amamuotcha pa moto timaona m'madera amene timakhala muli asing'anga ambirimbiri amene amateteza anthu kuti asaphedwe ndi afiti amawachekera kuwapasa zithumwa zosiyanasiyana kukatsika nyumba ndi zina zambiri zimene amachita asing'anga amenewa akuti kuteteza anthu kuti asachitidwe chipongwe ndi afiti zonse zimene ndafotokoza pano ndi umboni wokwanira kunena kuti ufiti ulipo kumalawi kuno taonapo zinthu zambiri zoopsa zokhala ngati ufiti pamene kamuzu amapangisa msonkhano kumulanje anatumizidwa njuchi anzathu ena akamwalira ndikukayikidwa kumanda amapezeka auka kwa akufa ndikubweranso kunyumba ukawafunsa kuti munali kuti amafotokoza kuti anali mchigayo mu shopu ku famu kapena ku mozambiki kumene amagwira ntchito zosiyanasiyana nkhani imeneyi si yachilendo ambiri tinamvapo komanso tinaziona zikuchitika m'mudzi mwathu munthu woti anamwalira kalekale anamwalira zaka 10 zaka 30 zapitazo kupezeka wabwera ndithu anthu ndikudabwa kuti ah kodi ndimuchokera kuti mesa munamwalirayi koma ndithu amabwera ndithu ali gwa anthu kumaganiza kuti taika munthu m'bokosi koma chili chimtengo cha nthochi zonsezi ndi maumboni osonyeza kuti ufiti ulipo komabe tikalowa mu history samatiuza bwinobwino mmene zinthu zimenezi zinayambira rekodi yoyambirira pa nkhani za ufiti imapezeka m'baibulo pa 1 samueli verse 28